Is mise Seanán Ó Coistín agus fáilte go dtí mo leabhragán mór. An uair seo ba mhaith liom labhairt faoin leabhar seo. Seo é An Cailín ón tSíbéir. Agus, dáiríre, chuir sé an-díomá orm. An t-aon rud atá go deas faoi ná, uimhir a haon, tá íomhá an-dheas ar an gclúdach agus uimhir a dó, níl an leabhar mór. Tá sé gearr, tá seachtó sé nó seachtó seacht leathanach ann. Sin an t-aon dá rud ar féidir liom a rá atá go maith faoi. An chuid eile de, níl sé go maith. An fáth ná níl mórán sa scéal, níl caibidlí ann agus is scéal atá ann faoi bhean óg atá ina gcónaí sa tSibéir is Praskovy is ainm di, is cimí iad a tuismitheoirí, go háirithe a hathair. Lupolov is ainm dó, agus tharla eachtra éigin agus díbríodh Lupolov agus a bhean agus a hiníon, Praskovy, go dtí an tSibéir agus bhí orthu cur fúthu ansin. Bhí sé éagórach agus theastaigh ó Praskovy dul chuig Cathair Pheadair chun bualadh le hImpire na Rúise chun impí air a hathair a ligint saor. Agus tarlaíonn sé sin sa scéal, ach dáiríre níl mórán sa scéal. Tógann sé tamall uirthi dul ón mbaile i lár na Sibéire, nó a leithéid, chuig Cathair Pheadair in iarthar na Rúise. Fanann sí i gclochar le mná rialta i mbaile éigin, cuirtear ar seachrán í chuig Cíév, Tarlaíonn rudaí mar sin, ach dáiríre, ní tharlaíonn mórán eile, agus éiríonn léi ar deireadh thiar thall chun dul chuig Cathair Pheadair agus chun bualadh le hImpire na Rúise, agus maithíonn Impire na Rúise dá hathair agus éiríonn leis saoirse a fháil arís. Agus tá gliondar croí ar Praskovy gur éirigh léi. Ach an rud ná, ní insítear sa scéal conas mar a éirigh léi bualadh leis an Impire, conas mar éirigh léi bualadh le bean chéile an Impire. Tarlaíonn sé. Sin an méid. Níl aon scéal ann, níl aon cur síos ar cad a tharla. Is éard a tharlaíonn ná éiríonn léi agus sin sin agus ansin bogann rudaí ar aghaidh. Ach rud a chuir, rud eile a chuir isteach go mór orm ná tá tagairt ann arís is arís is arís eile, ar gach leathanach beagnach, do Dhia, do bheith ag guí, do bheith ag, ag cur, dán na mná seo go huile is go hiomlán i lámha Dhia, i lámha Dé, agus ní miste liom beagán de sin, ach braitheann an scéal air sin go huile is go hiomlán, agus tá an iomarca ann. Tuigim go bhfuil daoine maithe ann agus creideann siad go láidir i nDia agus is maith leo bheith ag guí gach lá agus ag impí ar Dhia cabhrú leo agus ag. impí ar Dhia maithiúnas a thabhairt dóibh. Ní miste sin, ach braitheann an scéal air sin go huile is go hiomlán, agus tarlaíonn rudaí mar gheall ba é toil Dé é. Ní tharlaíonn rudaí mar gheall gur rinne an bhean seo é, nó gur rinne duine rud éigin ar son na mná seo. Is toil Dé a bhí ann i gcónaí, i gcónaí, i gcónaí. De ghnáth ní loitinn an scéal, ní inseoinn an scéal ar fad, ach táim chun an scéal, deireadh an scéil, a insint daoibh. Is éard a tharlaíonn ná, is mian leí bheith ina bean rialta, téann sí chuig clochar, tarlaíonn rud éigin ansin agus níl an clochar suite in áit atá go maith ó thaobh na haimsire de, tá an. foirgneamh tais, faigheann sí aicíd sna scámhóga agus ansin bíonn eitinn uirthi agus diaidh ar ndiaidh tosaíonn an tsláinte ag cliseadh uirthi agus faigheann sí bás. Sin é. Níl mórán eile sa scéal. Bhí an-díomá orm. Mar a luaigh mé, an t-aon rud a bhí go maith ná an íomhá agus nach bhfuil an. leabhar rómhór, 76 leathanach, is ní mholfainn do éinne é léamh mar níl mórán ann. Bhí mé ag súil b'fhéidir go mbeadh níos mó cur síos ar an saol sa Rúis fadó dhá chéad bliain ó shin, b'fhéidir go bhfoghlaimeoinn faoi nósanna na Rúise. Bhí rud nó dhó ann ach seachas sin ní raibh mórán eile. Bhí. Bhí mé ag súil b'fhéidir go mbeadh an Ghaeilge an-deas ann. Bhí an Ghaeilge ceart go leor ach ní raibh aon rud suntasach nó nua ann. Mar sin, dáiríre, bhí an-díomá orm faoin leabhar seo. Is leabhar ón Fhraincis a bhí ann, aistríodh ón Fhraincis go dtí an Ghaeilge é agus an fear a rinne é, an tAthair Tomás Mac Eoin, agus b'fhéidir tugann sé sin leid dúinn cén fáth go bhfuil scéal atá chomh breac le nathanna a bhaineann le Dia agus a bheith ag guí sa scéal. B'fhéidir gur theastaigh ón Athair Mac Eoin scéal a bhain le Dia a aistriú go Gaeilge freisin. Foilsíodh é sna caogaidí agus bhí an Cogadh Fuar ann agus b'fhéidir gur theastaigh uaidh scéal a bhain leis an Rúis agus le cráifeacht a fhoilsiú ag an am chun cur i gcoinne an Chumannachais. Sílim, b'fhéidir, sin cuid den fáth gur foilsíodh an leabhar seo. Ach, dáiríre, ní leabhar maith é. Tá i bhfad níos mó leabhar ar an leabhragán seo a thaitneodh liomsa agus le haon duine eile. Sin an t-aon rud atá go deas, an íomhá. Seachas sin, ní fiú uisce na bhfataí an leabhar seo. Agus. Ní féidir liom faic eile a rá faoi. Bhí an-díomá orm é a léamh. B'fhearr liom rudaí eile a léamh seachas rudaí mar seo agus is cineál ceacht domsa é. Má fheictear íomhá an-deas ar an gclúdach, Ná ceap ná samhlaigh go bhfuil an scéal laistigh den leabhar an-mhaith nó fiúntach, mar sa leabhar áirithe seo, níl sé. Mar sin, go dtí an chéad uair eile, le físeán níos dearfaí, le, faoi leabhar atá níos fearr, beidh mé ar ais arís le leabhar eile ó mo leabhragán mór. Slán.